Kodi mukudziwa kuti ngakhale zakudya zomwe zimatipasa mphamvu, ma carbohydrate, zimakweza shuga mthupi mwathu? Zakudya zosiyanasiyana mgululi zili ndi kuthekera kosiyanasiyana kukweza shuga mthupi mwathu. Zakudya zina zimakweza shuga kwambiri mu nthawi yochepa zomwe zikutanthauza zoti insulininso naye, mankhwala a mthupi omwe amayenda limodzi ndi shuga, amakweranso kwambiri ndipo pakapita nthawi timatha kukhala pa chiopsezo chodwala matenda a shuga chifukwa cha insulin resistance. yemwe anthu ambiri pano mukumudziwa. Thupi lathu kuti liyende bwino silifuna chakudya chomwe chimatipatsa mphamvu zambiri pakamodzi iyayi. Limafuna chakudya chomwe chimatipatsa mphamvu pang'onopang'ono komanso kwa kanthawi kopitirira. Chinkana mudzapeza kuti mukadya chakudya china mumakrasha nthawi yomweyo, kutoperatu, kapena mwina mumakhala ndi timphamvu nthawi yochepa kenako basi kutopa ngati simunadye. Tsono ndi zakudya ziti zomwe tingamadye ku Malawi kwathu kuno zomwe zimatipatsa mphamvu ya pang'onopang'ono komanso yokhalitsa ija pachizungu timati stable energy? Tsono zakudya zosiyanasiyana zinapatsidwa ma points osiyanasiyana kusanjidwa malinga ndi mmene chakudyachi chimatipatsira mphamvu. Anatenga gulu la anthu ndikumapatsa zakudya zimenezi, akadya muja ndikumayeza shuga kapena kuti glucose mmagazi mwawo kuona kuti shuga uja wakwera bwanji atadya chakudya chija. Lero tatiyeni tizisanje zakudya zimenezi kuchokera pa zakudya zabwino zomwe zimatipatsa shuga wapang'onopang'ono komanso wa nthawi yayitali kufika pansi pa list imeneyi pomwe patakhale zakudya zomwe zimatikwezera shuga kwambiri. Namba 1 pa list imeneyi ndi mchewere komanso mapira kapena kuti pa chizungu millet and sorghum. Zakudya zimenezi ndi zabwino kwambiri ndipo ingakhale kwa anthu amene amadwala kale matenda a shuga atasiya kudya nsima zinazi ndikuyamba kudya nsima yakuda bii ya mapira ija kapena ya mchewere aona kusintha manambala awo a shuga. Tikachoka pamenepa titha no kupita pa nsima ya mgaiwa, kenako pa namba 3 maungu, pa namba 4 pakubwera plantain koma plantain wake wa green osapsa ujeni. Plantain ndi nthochi zija zimakhala zikuluzikulu anthu amazidula ndi kumadyera ngati nsima zija. Pa namba 5 pali ufa wa kondole namba 6 pali mbatata yowiritsa bambaya pa namba 7 pali brown rice kapena kuti mpunga uja umakhala wa brown osati wa white namba 8 ndi pali aufa athu oyerawa mbatata ya kachewere machips zili pamenepa koma chodabwisa ndi ichi mbatata ya kachewere ija Tikayiwirisawirisa ndikuyidya itazizira ngati potato salad, itha kuchoka pa number 8 paja ndikufika pa number 5 chifukwa chokuti starch amene ali mmenemo kapena kuti sugar amene ali mmenemo akazizira amasanduka sugar okwera pang'onopang'ono osati okwera msanga uja iyayi. Pa list yomwe ndanenayi, chomwe tikufuna ndi choti tikhale pa low to medium kapena kuti tikhale kuyambira pa number 1 paja kuyambira pa number 5. Kutanthauza kuti mchewere, mapira, mgaiwa, maungu, mbatata, kachewere ozizira ndi plantain. Zimenezo ndi zomwe tizidya pafupi pafupi. Ngati timakonda ufa woyera, ufa woyera uja tikauphatikizaso ndi ufa wa mchewere kapena wa mapira, Timautsitsanso mphamvu yake yokweza shuga msanga. Tipite ku zipatso. Zipatso ngati apozi, maorenji, ndi mandalena sizitikweza shuga kwambiri. Koma zipatso zina zomwe zimanka natsekemera kwambiri zikamapsa, ngati nthochi, mango, komanso nanazi, zimakhala bwino kuzidya zisanapsetsetse. Zikapsa ndi bwino kuzidya patali patali. Limbikitsidwanso kuti ngati tikudya zokudya zomwe zimakweza kwambiri shuga ngati nsima ndi mpunga, tizidya za masamba zambiri koyambirira. Kaya tikhala ngati ndi kambale kathu ka saladi, kenako kudya protein kapena kuti za mazira kaya za nyama zomwe tili nazo m'mbale muja. Nsima ndi mpunga uja kuudya kumapeto. zimenezi ndikudziwa zoti mwina sizingatheke chifukwa chokuti mmene timadyera nsima timadya china chilichonse limodzi koma tikayamba ndi masamba chonchija timachepesanso mphamvu ya nsima ndi mpunga uja kutikwezera kwambiri shuga m'magazi mwathu tikhulupirira kuti lero mwadziwako zakudya zina zomwe tingamadye pafupi pafupi komanso zakudya zina zomwe tikuyenera kumadya patali patali chifukwa chokuti zimakweza kwambiri shuga mthupi mwathu. Agaireni anzanu kuti zimenezo tidziwe kuti tipewe insulin resistance komanso kwa anthu amene amadwala shuga. Uthenga umenewunso ndi wofunika chifukwa choti atatsatiranso zimenezi shuga wawo atha kukhala under control osati okwera nthawi zonse. Zikomo kwambiri mwakoma nonse.